Wawa azifumu wawa azifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene mkazi wake wamuthawa kuthawira ku Joni. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Aissa Banda amachokera ku Malawi ku Nkhotakota komweko kwa Mponda komanso mayiwa. Mayiwa dzina lawo ndi Yamikani Chipala amachokera ku Nkhotakota mu m'mudzi mwa Kanyenda. Anthuwa linali banja koma banja lawo lathera m'malele. Umu ndi mmene zilili. Issa ali pa school adachimwisa mkazi. Koma ndi mkazi uja sadakwatirane. Zotsatira zake anapanga chiganizo chopita m'mudzi mwa Kanyenda kuti azikasoka. Atafika kumene kuja adayamba ntchito yake yosoka. Akusoka chonchija adakumana ndi mkazi amene ali Yamikani. Poti nthawi imeneyi Yamikani anali ndi mwana koma sadali okwatira. Zotsatira zake anthu aja chibwenzi chinayambika. Chitayambika, Yamikani anampempha Aissa, Sungandikwatire? Ndipo Aissa adavomereza, Ndingathe kukwatira, ndipo anthu aja adakwatirana. Poti Aissa kumene amasokera kuja kudali kutali, sikudali kwawo. Adapanga chiganizo chokhala kuchikamwini. ndi kumene ankagwirira ntchito ndi kumenenso ankakhala pamodzi ndi mkazi wake Yamikani. Adakhala ali limodzi kwa nthawi yayitali ee! Mpakana mwana adabadwa. Yamikani no adali ndi ana awiri. Ndiye Issa amati akachoka akapita kwawo, Yamikani amayamba kukhala ndi zibwenzi zake zakalekale m'nyumba muja. Amabweretsa china lero, china mawa ndi zimene amapanga. Ndiye mphekesera a Issa adayamba kuyimva, kuti m'bale ukachokapo ukapita kwanu, Mkazi wakoyu imakhala G pati? Amati uyu wabwera, mawa wabwera, ndizimene amapanga. Kenako a Issa adapanga chiganizo chofuna kumfunsa mkazi uja, Yamikani. Adamfunsa Yamikani, Tandiuze, ndikachokapo umabwera ndi azimuna kuno? Yamikani sanakane, anavomereza, Eya nzoonadi, chonde ndikhululukire a Issa monga mukudziwa mtima wabwino ndiwabwino, anamkhululukira mkazi uja. Anapitilizabe kukhala limodzi. Mumseri mkazi uja akupangitsa pasipoti. Aissa sakudziwa. Ndipo mkazi uja amalumikizana ndi chibwenzi chake chimene chili ku Cape Town. Aissa sakudziwa. Mpakana mkazi uja adapangisa passport, mkazi uja anapita ku Joni. Kuwasiya Aissa ku Malawi ndi mwana. Nde Aissa panopa athedwa, akusowa zochita. Ndabwera pano ndi cholinga choti tiwathandize nzeru. Akuluakulu mutakhala inu mungatani? Nkhani ndi imeneyo. Koma kumbali ya ine. Ndimakamba nthawi zonse, akuluakulu, palibe tchimo lina lililonse limene uzapange ndipo lizadusa opanda kulandila chilango. Aissa anapanga mistake pompasa mkazi oyambayo mwana osamukwatila. Ndipo azimuna ambiri mumakonda zimenezi. Mumakonda kuwapasa ana azikazi ndikuwasiya kumakakwatila ena. Choti muziwe ndichi. Olo mutakwatira azikazi handede, mtendere simudzaupeza pokhapokha mudzapange mtendere ndi mkazi wanu woyambayo. Iye uja ngati akudandaulani, inuyo olo mutapanga mamiliyoni chotani, mtendere simudzaupeza. Akuluakulu, ili ndi dziko, osamakhumudwitsa mizimu yosalakwa. Ngati mkazi simunamukonde, sibwino kum'patsa mwana ndi kumusiya.